euh, national d'organisation pour la mobilisation et la recherche de fonds mhm. o tuma ni ministère de la jeunesse des sports y'a sigi mhm. fédération b'a la olu yɛrɛ b'a la mhm. maa wɛrɛw b'a la a kun tɛ dɔwɛrɛ ko pour que ka wari ɲini ka aigle ka dɛmɛ kɛ coupe d'afrique in na o tuma u y'u ka an b'a fɔ cogo min téléthon ba kɛ sibiridon su a kɛra hôtel l'amitié la an b'a fɔ cogo min a labɛnna ORTM ni commission nationale fɛ ɔ baara in cadre kɔnɔna la wari caman sɔrɔla la parce que an kɔni ɲɛna ye miliyɔn kɛmɛ ni dɔɔni o sɔrɔla o su ɔ ani minnu bɛ ka kɛ kɛrɛfɛ ani minnu bɛ nale ani dɔwɛrɛw bɛ nale parce que n'i y'a lajɛ a kɛnɛ in kan an bɛ se ka kumaba dɔw fɔ baruni ganbi miliyɔn mugan awɔ seyidu nantume miliyɔn tan basiru sila sila transit miliyɔn tan maju sinpara

001 97 voilà ninnu y'u ka nimero ye minnu n'i bɛ fɛ ka wari bila i bɛ se k'a bila minnu na donc nin baara kɛra an y'a fɔ cogo min artisiw ɲɛna artisi dɔw bɛ yen olu ye participer a la n'o ye par exemple n'i y'a lajɛ ADK ɛɛ, jabate abulayi jabate Jabate denkɛ. denkɛ voilà asikiya modibo ka bɔ segu ka na a kama nɛba solo a fana dɔnni kɛra jɛnɛba sɛk Ou bien Ablaye Mɔden fo nɔ. ka se dabara ma bon est-ce que a mɔden tɛ bon a bɛ se ka kɛ a kɔni bɛ mɔdenya mɔkɛya kulonkɛ k'a fɛ kuma caman a bɛ se ka kɛ ancien footballeurw fana tun bɛ kɛnɛ kan olu na ni balɔnw ni mayow ni karanpɔnw ye ka na bonyamasegin kɛ ni o ye n'i y'a lajɛ hali komediyɛnw dɔw fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye star scène mɔgɔw ye ɔ ka se bintu yɔrɔ ninnu ma o tuma u caman tun bɛ yen kɛnɛ kan denfaya tun bɛ maa minnu bolo marraine marraine o ye awoye ture ORTM nka parrain ba ye ministre de la le ministre des sports o tuma an y'a fɔ cogo min miliyɔn kɛmɛ ni dɔɔnin sɔrɔla yen anw ɲɛna kun kuncɛlen an ka lajɛ n'an sera ka sɛkina dɛnba ale sɔrɔ supɔrtɛriw tɔgɔ la a nisɔndiyalen tun don a ye dɔ fɔ parce que tiɲɛ yɛrɛ la kuma in diyara ne ye an k'a lamɛn an ɲɛna an tun sigilen tɛ min ye o de kɛra parce que vraiment an tun jigi t'a kan ka nin wari hakɛ sɔrɔ n bɛ min fɔ balontannaw ye population b'u fɛ donc u k'u jija u ka balon tan président asimi goyita n b'a fo parce que a ye kabala dilan ka prime bɛɛ sara olu ye kow de ye minnu kan ka fɔ k'a ka premier ministre fo k'a ka ministre des sports fo fɔnba ka fédération mɔgɔw fo munna balontan bɛ niveau min na sisan hasard t'a la a bɛ préparer de an supɔrtɛri minnu bɛ taa kodiwari an k'a bila an kun na an ni iwariyɛnw bɛɛ kelen ka taa ka taa mɔgɔw provoquer ou bien ka baga mɔgɔw ma o tɛ maliyɛn ɲumanya ye kodiwari ye mali ye mali ye kodiwari de ye ni ala jɛra n'a ye n'an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ kupu in ta mais a bɛ kɛ fair play kɔnɔ ne sɛkina dɛnba kɔni violence fan o fan ne t'o fɛ parce que iwariyɛnw mana kɛ cogo cogo olu n'anw de ye kelen u ka joueurw b'an fɛ an ka joueurw b'u fɛ yen donc k'a fɔ k'i bɛ taa comportement dɔw kɛ o ye k'i ka jamana don problème na voilà nin ye eh, an y'a fɔ cogo min eh, sɛkina dɛnba ye mun fɔ an ka lajɛ modibo kulubali tun bɛ fédération malienne de football tɔgɔ la ale fana ye mun fɔ troisième vice président de la fédération bon eh, n b'i fo déjà jama fɛn fɛn nana téléthon in na n b'a bɛɛ lajɛlen parce que je pense que fasojɔ baara don bɛɛ nana i ta de k'a la donc vraiment a diyara n ye kosɛbɛ commission d'organisation et de mobilisation o de ye téléthon in organiser na organisera pour que ka dɛmɛ don aigliw de ma mais n'a fɔra ko ka dɛmɛ don aigliw ma a ma fɔ ko wari min bɛ sɔrɔ a la k'a bɛɛ ta ka di aigliw ma o tɛ commission in bɛ baara de kɛ ni wari in ye ka taa ni supportɛriw ye k'u loger ka u ka dumuni ko ɲɛnabɔ baara caman de bɛ kɛ wari in na donc je pense que o nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ équipe alors n bɛ profiter a fɛ k'a yira k'a fɔ vraiment transition

u ka dɛmɛ u bɛ fɛ k'u ka dɛmɛ yir'u la bi bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan maliyɛn bɛɛ i kɛra baarakɛla ye i ma kɛ baarakɛla ye o entrepreneurw presse mɔgɔw autoritéw bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'a yira ko bi bɛɛ de bɛ an ka aigliw kɔfɛ parce que mission min b'u bolo mission min don a mission man nɔgɔn mais n'a sera nin niveau la eh, il faut k'a ka yir'u la k'u kanu bɛ maliyɛnw na donc maliyɛnw bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan k'u ka kanu yir'u la maliyɛn u ka supporter fɔlɔ ye président de la transition ye kuma bɛɛ a b'a kuma la kuma bɛɛ a hakili bɛ aigliw la a bɛ ɲininkali kɛ aigliw bɛ condition minnu na est ce que disposition bɛ ka ta an ka département kɔni sollicitélen don kuma bɛɛ instruction bɛ di walasa an ka se k'an jija an ka hakili to aigliw la donc o baara kɔni a daminɛna aw yɛrɛ y'a ye infrastructure kɔni côté la o kɔni kuma tɛ yen bilen kuma min bɛ yen o ye prime ye président yɛrɛ kumana a kan a y'a fɔ ka instruction di an ka département fo k'an ka hakili to prime ko la a tɛ fɛ ka prime ko mankan mɛn donc an fana ye disposition ta an ni ministre des finances tila ye ɲɔgɔn faamuya kosɛbɛ a baara la
ministre ye mun sɔrɔ ka fɔ an ye k'a fɔ ko sisan balon bɛ balontannaw de ka camp kɔnɔ u ka balon tan pour que ka se ka eh, a bɔ cogo min ka kupu an de ka juru b'u la sa an de ka juru b'u la an de ka juru wa juru sarali ye yɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ah. ka compétition ɲuman kɛ a banna mhm. ok donc euh, an bɛ taa fɔtu fan fɛ an bɛna da don sisan